cruthanna trí D, so tiocfaimid ar ais chuige sin. Tosnóimid amach le solaid dronuilleogacha agus prismaí, agus an rud atá i gceist anseo ná, ehm, so ag bogadh, bhíomar ag féachaint ar dtús ar cruthanna 2D, so just cearnóg, ciorcal, etc, etc. Táimid ag féachaint anois ar cruthanna atá 3D, so, Má thosnaímid amach le solad dronuilleogach agus, you know, is bosca atá ann mar seo. Now. Agus ní ealaíontóir mé, so tá mo léaráidí beagáinín. Mm, yeah. Má tá bosca mar seo agat, agus má deirfimid go bhfuil Is fad, leithead agus airde atá i gceist. Now, is cuma cén ceann a phiocann tú mar fad nó leithead. Airde de ghnáth, bhuel, sin an airde mar seo. So, airde is H arís ó height. Is féidir an L i gcomhair length a chur nó fad nó leithead agus ansan deireann sé B sa leabhar agus glacaim leis go dtagann sé sin ón Béarla breadth, length, breadth, no, width. Is cuma. Tá trí toisí difriúla. Chun toirt bloc dronuilleogach a fháil mar seo, it's fad fá leithead fá airde. So B fá L fá H. Éasca go leor. Achar an dromchla ansan ná sin an rud eile go bhféadfá a fháil. Anois, mar achar an dromchla tá sé dromchla ar leith ar bloc dronuilleogach mar seo. So úsáidfidh mé dathanna difriúla chun iad seo a léiriú. Má fhéachaimid ar an dromchla seo ar dtús, tá an ceann anseo ar an taobh sin, agus tá ceann leis an achar céanna thíos ar an taobh eile den bloc. So, tá an dromchla sin mar an gcéanna. So, ceann amháin dos na dromchlaí seo, bheadh achar B fá H aige, ach de bharr go bhfuil dhá ceann ann, it's dó B fá H. An dara dromchla atá ann ná an dromchla ar barr, anseo, agus tá sé sin mar an gcéanna leis an dromchla thíos anseo, ar bun. Dá bhrí san, tá dromchla ann go bhfuil achar B fá L agus arís tá dhá cheann agus ansan an tríú saghas dromchla atá ann ná an ceann seo agus feiceann sibh cé chomh confusing agus a éiríonn léaráidí sa chás seo tá an dromchla ar an dtaobh eile So sin dromchla L fá H, L fá H agus arís tá dhá cheann. So nuair a suimíonn tú suas na sé dromchla difriúil gheobhaidh tú achar dromchla an chruth iomlán. Arís déanfaimid cúpla sampla agus cífimid b'fhéidir go mbeidh sé beagáinín níos soiléire. An dara sórt cruth atá ann ná dronphriosma nó priosma agus an rud atá i priosma ná cruth le haghaidh amháin mar seo. So tógaimid arís ceann cearnógach nó dronuilleogach mar seo agus chomh fada agus atá an cruth céanna ag gach ceann den trasghearradh an tslí ar fad síos. So is cearnóg é anseo. Dá ngearrfá an cruth seo anseo. Ba chóir go mbeadh an cruth céanna air. Dá ngearrfá é anseo, bheadh an cruth céanna air. Fós an cearnóg nó dronuilleog sin. So sin saghas amháin priosma, saghas eile priosma agus bhuailfeá leis seo san eolaíocht, Tá dromchla triantánach aige agus arís leanann sé sin síos mar sin. Dá bhrí sin dá ngearrfá an cruth seo ag an pointe seo, bheadh fós triantán i gceist, dá ngearrfá an cruth seo anseo, bheadh triantán i gceist, etc. etc. Ceann difriúil. Táimse just ag dul tríd na samplaí atá sa leabhar. So seo sorcóir. So is ciorcal atá ann. Sin an cruth atá ar a bhun. Agus leanann sé sin an slí ar fad síos agus arís dá ngearrfá an cruth seo anseo, ba chóir duit ciorcal a fháil, etc. etc. Agus an ceathrú cruth atá sa leabhar ná ceann beagáinín neamhghnách a tá ann. So tá an saghas cruth seo aige ar taobh amháin. Uh, let's see an féidir liom é seo a dhéanamh gan praiseach a dhéanamh de. Mar sin, agus arís dá ngearrfá é anseo, gheofá an cruth céanna, etc. etc. So, le priosma mar sin, is féidir linn toirt priosma a fháil. Agus an rud a dhéanann tú ná tógann tú achar an trasghearradh agus méadaigh é fá an fad. So, mar shampla, d'fhéadfá achar an triantáin seo a fháil, agus chomh fada is go bhfuil fad an priosma ar eolas agat, d'fhéadfá toirt iomlán an priosma a fháil amach. Déanfaimid sampla amháin tapaidh just chun é sin a léiriú, agus ansan déanfaimid físeán eile le cúpla sampla ar leith. So, tógfaimid mar shampla cruth mar seo. Ok. Cruth beagáinín aisteach. Agus is prism é, so leanann sé síos mar seo. Mar sin. Anois conas a gheofá toirt an prism seo? Well, na toisí atá i gceist ná is 10 cm airde an líne díreach seo, Tá fad 30 ceintiméadar aige, anseo, agus ansan an airde iomlán atá aige, anseo, ná 20, agus leithead 40, anseo. Féach ar an toirt prism ná an dá rud. Is achar an trasghearradh, so achar an dromchla seo, méadaithe fá fad. So cad é achar an chruth seo? Bhuel, ag féachaint ar seo, an airde seo, tá sé anseo, sin 10, agus cén sórt cruth é seo? Is dronuilleog é seo agus is triantán é seo. So tá airde 10 anseo, tá airde 10 ar an taobh seo agus 40 bun, tabharfaidh mé níos mó spás dom féin 40 agus 40 ansan. So achar an triantán Sin leath an bonn fán airde. An bonn ná 40 agus an airde ná 10, dá bhrí sin leath an bonn sin 20 fá 10, sin 200. So sin achar an triantán, agus ansan achar an dronuilleog ná fad fá leithead, so deich fá daichead, sin ceithre chéad. Dá bhrí sin, achar an cruth iomlán, ná dhá chéad móide ceithre chéad, sin sé chéad. So, achar an cruth iomlán sin ná 600 ceintiméadar cearnaithe, agus chun toirt iomlán an chruth a fháil, méadaíonn tú achar an trasghearradh, so achar an dromchla sin, fá an fad. Agus an fad atá aige ná 30, so toirt an prism ná 600 fá an 30 ceintiméadar ar fhad sin. 18,000 ceintiméadar agus toirt, bí an-chúramach leis, toirt cruth 3D, tagann sé i ceintiméadar ciúbaithe nó méadar ciúbaithe, achar, tagann sé i ceintiméadar cearnaithe, agus fad, tagann sé i ceintiméadar. Súil agam go rinne sé sin beagáinín ciall.